bamakɔ média filɛbagaw k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan aw minnu bɛ yen n'a b'an ka kunnafoniw suivre la a kana ɲinɛ k'aw abonner ka aimer ka partager ka cloche notification activer an ka kunnafoniya nataw walasa a ka se k'olu sɔrɔ bamakɔ média filɛbagaw aw bisimila a ka kunnafoni kɛnɛ kan bi an wulila ka se Isa Kawu Jim ma n'ale CNT 4ème vice président ye a ye kunnafoniya min di an ma jamana kunkan an ka jɛ an k'o lajɛ Ɔ bi a sera an ma ka an ɲininka min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ transition kan sanga ni Ba Ndaw bɔlen a jɔyɔrɔ la ni Moctar Ouane olu bɔli jɔyɔrɔ la yala o bɛ na ni gɛlɛya ye olu yɛrɛ de tun ye gɛlɛya ye parce que olu jɔra jɔyɔrɔ min na u ye janfa de kɛ parce que ni an ye kuma fɔ an ɲɛ kan ko anw tɛ maa welelen an yɛrɛ wulikajɔ min kɛra ka IBK ka fanga fi an jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ ala ka dɛmɛ kɔnɔ kumaw nana kuncɛ ni peuple ka wulikajɔ min ye sɔrɔdasiw fana ye jamanadenw dɛmɛ ka IBK n'a ka fanga jugu in wuli ka bɔ yen nka kabini o wili an y'a ye bɛnbɛnbɛn ni janfa pour que transition kana ɲɛ sɔrɔ pour que ko bɛɛ ka kɛ k'a fɔ k'a jira hakililaw ni baaraw ni fɛɛrɛ jugu la k'a fɔ n'an tun y'a dɔn IBK ka to a nɔ la bon o janfa min sirilen don diɲɛ mɔgɔ dɔw fɛ a n'an yɛrɛ ka jamanadenw damadɔ ni Ba Ndaw yɛrɛ sɔnna o hakilila cɛjugu ma ani Moctar Ouane ne y'a fɔ tuma min n'a bɔra Moctar Ouane bɔra charte kɔnɔ ka na ni chronogramme ye ne ko nin chronogramme ye tiɲɛni chronogramme ye n nana a ye tuma min Goodluck Jonathan yɛrɛ nana a bɛ kalo kelen bɔ yann'a ka nin nali na k'a fɔ a nana a lajɛ transition bɛ ka baara minnu kɛ ɔ kuma senfɛ ne yɛrɛ y'a fɔ Goodluck ye Nigeria président kɔrɔ Ko hakilila min b'aw la o tɛ jamanadenw ka hakilila a ko ye mun ye ko jamanadenw ka hakilila ye charte de ye jamana ka hakilila tɛ ka taa élection na ko ni kalata don ko IBK ka mandat kuntɔ ye san saba bon a y'i da de bɛɛ b'a jira taalen ɲɛfɛ n nana a ye k'a fɔ Moctar Ouane ni diɲɛ mɔgɔ dɔw de bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo ka jamana janfa bon o janfa nana da kɛnɛ kan ni Ba Ndaw yɛrɛ ka baaraw ye o misali min ye ne yɛrɛ kunun ne bɔra Kati fo quatre heures du matin ni événement ninnu kɔfɛ n ye kunnafoni minnu sɔrɔ Kati n jiginnen Asimi yɛrɛ min ye vice président ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ sigilen télé de la a y'a ye k'a fɔ gouvernement kura sigira mɔgɔ minnu ye minisiri ye minnu bɔra a la ka sɔrɔ u n'a ma kuma u m'a ɲininka u ma foyi fɔ a ye bon o tɛ se ka kɛ parce que o b'a jira k'a fɔ Moctar Ouane ani Ba Ndaw de donna janfa kɔnɔ n'u donna janfa kɔnɔ a ka kan Asimi jɔ jɔyɔrɔ min na a y'a jɔyɔrɔ fa parce que ale de wulila ka jɔ ani sɔrɔdasiw ka IBK daga bɔ mɔgɔw da la ka fagali jɔ ka na ni hakilila ye min b'a to an bɛ se ka tagasira kura sɔrɔ eh, ni Moctar Ouane taara i yɛrɛ kalifa diɲɛ mɔgɔw ma ani Bah N'Daw eh, ka jamana janfa donc o tɛ se ka ɲɛ o de y'a to bi vraiment an b'a fɔ ma tubabukan na processus de redressement et de rectification mais min ye k'a fɔ ko jɔni bɛna bila Bah N'Daw nɔ na mais jɔnni bɛ bila nɔ na charte ye min fɔ o ye Asimi de Asimi de vice-président ye ni nin ye janfa kɛ o sen bɔra la ni premier ministre ye dansago kɛ olu bɛɛ bɔra la premier ministre a fɔra M5 minnu n'anu tun bɛ wulikajɔ la k'u ka mɔgɔ di min bɛ kɛ premier ministre ye jamanaden fɛn o fɛn n'o ye kulu ye ni fanga b'u la n'u ka hakilila ye de jamana ka laɲini n'o ye charte ye an ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement min n'o ye bɛn gouvernement ye o ka se ka baara kɛ bon UNTM fana y'a ka mot d'ordre wuli grève o fana u bɛ f'o la donc bi vraiment gɛlɛya hakili la an tɛmɛna gɛlɛya la bon min ye eh, bagabaga min ni diɲɛ mɔgɔw b'o ta ka ɲɛsin Mali ma an b'a ye ko embargo mais vraiment pour une fois il faut que Malien bɛɛ y'o faamu quoi dɔ kɛra vraiment eh, chantage la parce que an de ta y'an ka jamana ye eh, anw ka jamana hɛrɛ mɔgɔ tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ an kan et puis an ka jamana gɛlɛya mɔgɔ tɛ se k'o dɔn ka tɛmɛ anw de bɛ sa anw de bɛ jogin anw de bɛ eh, lakananbaliya la donc n'aw nana k'a b'an dɛmɛ a b'an dɛmɛ ni an yɛrɛ ka laɲini de ye mais ka mɔgɔ dɔw ta tuma bɛɛ an yɛrɛ cɛla minnu bɛ jamana janfa ka ni sanga n'u ka ou bien mɔgɔ dɔw ka laɲini ye parce que kuma in fɔli ka gɛlɛn mais kuma tiɲɛ de ye ne y'a fɔ kuma dɔw bɛ n'i y'a fɔ a b'i jugu caya mais n delila ka kuma dɔ fɔ eh, ala de ye masa ye ala de bɛ se ko la ala tɛ a yɛrɛ sɔsɔ wa mɔgɔw ka kana ɲinɛ ko kelen kɔ fanga ye fɛn fɛn bɛ di ala de b'a di wa n'a bɛ bɔsi ala de b'a bɔsi nka min bɛ ɲini adamaden fɛ i ye mun k'a la ɲuman na an b'ala deli ala k'an ta kɛ ɲuman ye an tɛ Asimi lafasa k'a tɔgɔ Asimi Goyita an y'a ye transition in kɔnɔ ne ka yɛrɛ k'a dɔn ne y'a dɔn transition in de kɔnɔ nka kɛcogo ani a bɛ ko ye cogo min ani a bɛ hami ni jamana ye cogo min na ne y'a dɔn ni jamana tora nin bolo yan an ka se ko in kuncɛyɔrɔ la an b'an yɛrɛ sɔrɔ Parce que mɔgɔw b'a fɛ ka min kɛ o tɛ ɲɛ o ah non non non sɔrɔdasi k'i da bɔ jamana ko la e n'i ye sɔrɔdasi da bɔ jamana ko la jamana bɛ to an bolo wa jamana tɛ to an bolo donc o ye o ye ka ɲini ka i yɛrɛ bila i yɛrɛ la i k'i yɛrɛ kari an ka jamana in an mago b'an ka sɔrɔdasiw la an mago b'an ka gendarmew la an mago b'an ka polisiw la an mago b'an ka gardiw la an mago b'an ka douaniers la an mago b'an ka finitigi bɛɛ la ka jamana lakana ka jamanadenw lakana parce que bi an kana ɲɔgɔn nɛgɛn ne ye diinɛ baarakɛla ye ka taa san mugan diinɛ mɔgɔw bɛnnen tɛ foyi la bon min ye eh, politiki mɔgɔw ye an m'a ye a fɔra ko ka premier ministre di ko min bɛ sen na donc o ye an ma taa yɔrɔ la donc kulu kelen min bɛ yen bi n'o bɛ se ka jama in fara ɲɔgɔn kan n'o bɛ se ka jama in hakili sigi n'o bɛ se ka jamana to a jamana la o ye wolomasiri tabagaw n'o y'an ka sɔrɔdasiw ye donc an ka da u la an n'u ka jɛ pour que camancɛ fanga ka kuncɛ hɛrɛ la Parce que minnu ye ko in gɛlɛya dɔn k'a kɛlɛ kɛ mɔgɔ si tɛ se ka ko in lafasa ka tɛmɛ olu kan anw y'o dɔ ye n'i y'a y'an wulila k'an jɔ transition na k'an cɛsiri dɔwɛrɛ tɛ o parce que hadamaden a b'i ni Ala cɛ o y'a diinɛ ko ye mais o kɔfɛ hadamadenya ni hɔrɔnya ni danbe yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen anw man ka sɔn o ma ka wuli ka kɛlɛ kɛ ko IBK tɛ se IBK binnen k'an sigi k'an bolo d'an sen o tɛ se ka kɛ n'o tɛ n'o don e an b'a fɔ bon non problème t'a la an yɛrɛ bɛ yan an ye jɔyɔrɔw sɔrɔ an ye mobiliw sɔrɔ an bɛ fɛn sɔrɔ passeport diplomatique b'an bolo bon an ye nin fɛn sɔrɔ an b'a fɔ an b'an sigi dɔrɔn a banna puis c'est tout non o tɛ o jamana m'o d'anw ma pour que an ka na sigi lafiya la jamanadenw bɛ tile la u bɛ tɔɔrɔ kɔngɔ la u bɛ tɔɔrɔ la u bɛ lakanabaliya la non o tɛ Parce que an yɛrɛ tun b'o tile kelen na donc an b'a dɔn min ye tile ye an b'a dɔn min ye lakanabaliya an b'a dɔn min ye gɛlɛya ye donc an bɛ nin waati kunkurun na an k'an jija mɔgɔw k'a dɔn a transition kɔni kɛra sababu ye ka jamana sigi taabolo ɲuman kan min ka fisa ni IBK ta ye ne hakili la o de y'a hɔrɔnya yɔrɔ ye o de y'a silamɛya yɔrɔ o de y'a jamanako ye donc an bolo mɔgɔ min bɛ se k'o baara kɛ an y'a ye de an m'a mɛn o ye Assimi Goïta ye ne b'a fɔ imperturbable patriote Assimi Goïta mɔgɔw bɛ ne fa neni bɛ n ba neni bɛ kuma jugu fɔ ne ma mais n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana dɛmɛ ka taa ɲɛ an b'an ta to ala ma mais an kɔni bɛ min fɔ kuma laban na o de ye vraiment bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ni ala sɔnna jamana in bɛ to jamanadenw sago la a tɛ kɛ CEDEAO sago ye ni ala sɔnna ne ka weele ka na n'i ye du kɔnɔ Ka sigiyɔrɔ d'i ma du kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i ye dutigi ye bonya kɔnɔ e kana n ka du ko kuma fɔ ka sɔrɔ i ma ne ɲininka o du la bonya b'o la mais Moctar Ouane a nana sira min fɛ ne y'a fɔ n ko vacancier don n k'a rattachelen don bon pour que kuma kana kɛ komi kɔrɔmatigɛli ne ye n yɛrɛ minɛ mais eh, Bah N'Daw mais Bah N'Daw taara wele foro la ka na pour que a ka se ka bila nin jɔyɔrɔ la Assimi de y'a bila yen o Parce que communauté internationale CEDEAO de y'a fɔ ko sɔrɔdasi tɛ bila transition kunna, ko sɔrɔdasi tɛ kɛ premier ministre ye, o bɛnkan kɔnɔ, ɔ dɔ rattachera primature la, ale yɛrɛ fana rattachera yan fɛ kulu sanfɛ yen, bon mɔgɔ min y'i sigi yen ka jamana kisili kama, parce que n'a don ni Assimi tun ko k'a t'a bila embargo bɛ kɛ, a tɔɔrɔ bɛ bonya mais a y'a bila ka da cɛkɔrɔba in na ko sɔrɔdasi kɔrɔ don. a bɛ jamana gɛlɛya dɔn a bɛ sɔrɔdasiya gɛlɛya dɔn et puis fana a fa don sira dɔw fɛ adamadenya bonya sira fɛ a b'a minɛ komi a fa mais n'o dira e ma est-ce que e kan ka sɔn ka taa gouvernement falen ka premier ministre reconduit ka tila ka gouvernement sigi ka sɔrɔ i m'a ɲininka i ma fɛn fɔ a ye wa alors que sariya yɛrɛ y'a fɔ ko i ka dangan fɔlɔ don ne hakili la hali aw yɛrɛ ka baara la ne hakili la aw minnu bɛ kunnafoni di e bɛ se ka baara kɛ n'i ka cameraman an'i ka directeur de programme aw b'a fɛ ka reportage minnu kɛ aw b'a fɛ ka kunnafoni ka sɔrɔ aw ma sigi ka kuma ɔ bon e bɛ se ka jamana bɛ se ka mara cogo jumɛn na jamana mara kalifara mɔgɔ o ka dangan o k'i ye tele la k'a fɔ ko gouvernement sigira a ma ɲininka n ko bandaw y'o de kɛ asimi tɛ kuma de kabini a ye ko in ɲɛ a delila ka asimi kuma na parce que sɔrɔdasi don sɔrɔdasi marala ten de ko grande muette bon o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko jamana kanu t'u la ou bien hami t'u la ou bien o ta mais anw ye politique anw kan ka kuma de politique ka baara ye kuma ye mais n'i ka baara don donc o kuma in min fɔra bi peut-être maliyɛn caman ye nin faamu u tun tɛ nin kalama mɔgɔ tɛ se ka miiri yɛrɛ ko bandaw bɛ sɔn nin ma parce que bandaw donna janfa kɔnɔ a mɛnna bandaw donna janfa kɔnɔ a mɛnna e m'a ye bi jamanadenw tɛ ka bandaw lafasa ko diɲɛmɔgɔ de ko k'a labɔ k'a bila yen mais mɔgɔ bandaw tɛ président n ko bandaw taara de k'a d'a ma Il n'est pas président e bɛ ka min yɛrɛ ye président ye o bɔra fɛn in na bɛn kɛra ka fɛn dɔ kɛ mais mɔgɔ bɛ se k'i fasa fili bandaw ni moctar ouane minnu nana tilegan fɛ o bɛ se ka kɛ cogo di n'u y'a kɛ k'a ɲɛ u tun bɛ lafasa hali n'u nana kɔni a ɲɛna alihamudulilayi maliyɛnw don mais n'u y'a cɛn u bolo bɛ bɔ a la o tabaki yɛrɛ t'an na wa an b'a ɲini peuple bɛɛ fɛ bɛɛ ka sɔrɔdasiw ni wolomasiri ta k'u lafasa sous le leadership de assimi goïta Pour que an ka jamana k'a yɛrɛ sɔrɔ e mun kɛra e bɛ se ka kɛ cogo di e dunan ni dugutigiya aw minnu bɛ yen n'aw bɔla k'an ka kunnafoniyaw lajɛ sisan aw kana ɲinɛ ka abonner ka partager ka cloche notification activer walasa an bɛna kunnafoniya minnu bila don nataw la a kana fɔ aw kɔ